ọ na-achọ onye ọ na-ata ụta maka ọdachi dabidoro ya ọ na-epigharị na be dibịa na n'ụlọ ekpere ha ndị amụma na-erisi ego ya na-agwa ya ihe ọ chọrọ ịnụ ihe o ji aga n'ebe ndị a bụ na o nwere ihe ọ chọrọ ịnụ ndị ahụ na-agwakwanụ ya ihe ọ chọrọ ịnụ ihe ahụ bụ ihe ọ chọrọ ịnụ bụ na ọ bụ mmadụ na-arụ ya na ọ bụ mmadụ ji ya n'ọrụ na ọ bụ mmadụ pịaturu ya mana ọ maghị na ọ bụ ihe onye metere bụ ya bụ ihe na-egbu ya ntị adịkwa ọ na-abụ eze na-ata ọ na-atọ ire ire a na-aragharị ọnụ mana eze tagide ọ fọtọrọ n'eze mgbe ahụ ire agaghị enwe ezumike wee ruo mgbe ihe fọtọrọ n'eze pụrụ maka na agba anaghị ezu ike ma ọ bụrụ na ihe eze na-ata agwụghị nwa Chikwendu kpatara ego aha ya bụ Marcel ọ na-achọ odibo onye ya na ya ga-anọ ọ bata kpọrọ nwa enyi nna ya aha ya bụ John ihe o ji kpọrọ John bụ ka ọ kwụba ya ihe o ji wee chọwakwanụ ya bụ etu nna ya na nna ya si wee dị Marcel alụbeghị nwaanyị oge John batara be ya ọ na-eme John dịka nwanne ya nke obere ha abụọ na-ehi n'otu akwa Marcel tụkwasịrị John obi tọbara ya onwe ya mana Marcel amaghị na agwọ ahụ ọ hụrụ ga-emecha ghọọ ya eke n'anya ka afọ na-aga John amalite na-arụ ọga ya bụ Marcel ọ na-arụ ya underground o were antilogarithm na-arụ ya mantissa ya na-ama ụzọ aga ahịa ọ gaa ego o retere n'ụtụtụ ahụ ya ga-eke ya abụọ chịrị otu ụzọ ọ na-ebuba ego ọga ya chi na-abọ ahịa nwoke a na-agbada ego a na-agbara isi n'aka ya ọ nọ n'odibo goo ala ụzọ atọ gbuo ya fence nọrọ n'aka ọga ya rụọ hostel rụọ ezigbo ụlọ elu na village n'aka onye o si wee kwụnye ego ahụ o ji nwere ụlọ elu na village bụ nwanne nna ya ihe a na-akpọ nwanne nna ya bụ Audu ọ na-akwụnyere Audu Audu a na-aga n'ụlọ akụ na-ewepụta na-ebunye nne ya o dokwara ndị a anya na nwata a ka nọ n'aka mmadụ ebunye ha ego ha ebuba Marcel enweghị mgbe o bu n'obi na John ga-eme ihe dị otu a maka ọ kpọrọ ya nwanne ọ na-emere ya ihe ọ bụla ọ chọrọ ọ haara ya onwe ya haara ya aka ọ maghị na John bụ oke amosu na-eri ya na-afụ ya ọnụ emegidere aka ada ọga Marcel amaghị ihe ọ ga-eme ọ gaghị akpọpụta nwa mmadụ litekwa ya n'ụzọ ọ kpọrọ ya kpọnye enyi ya nwoke na-erekwa ụdị ahịa ahụ ha na-ere ka ọ gbatọkwa afọ nke fọrọ afọ n'aka ya ọ chọrọ ya obere ihe o nwe nke o nwere nye nyekwuo ya ị hụkwa obere nwa na-eme ihe gaghị ama na ọ ga-emenwu ihe dị etu a ya bụ ọchịcha mere ihe e boro oke ọ gaala na nke onye nke a kpọrọ ya gaa ime ka o si eme ọga etinye anya na mmiri wee nyoo o wee bụrụ na wetata nwata na-eme ihe dị etu a etu a ka o si wee kwuo ya aka wee kpọlaa ya ụlọ n'ihi obi mmadụ na onye kpọnyere ya ahụ o were 1 million naira duo ya ọga ya nke mbụ bụ Marcel ewere 300,000 nye ya oge John ka nọ n'aka Marcel o mepeena ahịa nga a na-azụrụ ya ahịa o werezie ego ahụ e ji wee duo ya alachighị azụ n'ebe ahụ gazie na shop nke ya nwa nọrọ a jụọ ya ọ sị o rerala obi ya wee bido ahịa mana otu abụghị ezi i ruo na shop ya ọ na-asụ igirigi mana ụbọchị ahụ ọ ga-apụta n'aka ọga ya ụbọchị ahụ ọga ya duru ya ụbọchị ahụ ka Audu gara were ọgba tum tum o gonyere ya pụọ kpọkọ onwe ya nwee ihe mberede okporo ụzọ abalị abụọ ka ọ nọrọ ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ọ hapụ ụwa a laa n'ike ka John na-ahụzi ego anya nke ga-eme nne ya bụ Beatrice ka ọ sụ nwa akụ n'ọnụ stroke adaa Beatrice bụ nne ya etu a ka e si ebughari ya si n'ụlọ ọgwụ ruo n'ụlọ ọgwụ si be dibịa pụta n'ụlọ ekpere ihe o ji aga n'ebe dị otu a abụghị na ọ ka a gwọọ ya no no o nwere ihe ọ chọrọ ịnụ ka agwa ya na onye dị otu a na-achụ ya ndị a marakwana na-agwa ya na ọ bụ nwunye di ya na-achụ ya na ọ chọghị ka o rie ego nwa ya nwoke kpatara na mgbe ọ ga-eri eri ka a kpaturu ya ọ bụrụzie oge ahụ ọ ga-anọ n'ofe na-eri ihe gụrụ ya enyezie ya anụ kụsịsịa ya eze ebunye ya pilo napụ ya ụra ole n'isi ya mana kama ị ga-eriju afọ dachie ụzọ ọ kakwa mma n'ibu ọnụ n'agbanyeghị ihe mere ya o jighị ya wee mara ebe ihe na-eme ya si o were ya na onye iri kara ọcha anụ ụzọ ọ maghị na ọ bụghị oge egbujiri ka o ji akpọnwụ o wee bụrụ na ọ bụ mkpụrụ onye kụrụ bụ ya bụ ihe ọ ga-aghọrọ gee m ntị onye na-etu onye ohi aha si edunye ya a mara ụta a ga-ata nwa nkịta tara akwa ọkụkọ sị taa ya onye nwe ya maka ọ ma na ọ na-aba na mpio ọkụkọ buru akwa taa okenye na-amaghị egwu ala bụkwa okenye aghụghọ n'eziokwu ọ bụ ihe onye metere bụ ya bụ ihe na-egbu ya ntị adịkwa ya gazie